Akụkọ a wụ akụkọ gbasara nwa Ụzọaga. N'oge ihe akụkọ nke a mere, obodo anyị nọ n'udo. Ụmụntakịrị na-akwanyere ndị okenye ugwu. Onye ọbụla na-agba mbọ idebezu iwu obodo anyị. Iwu ndị a bụ iwu ndị sitere na mgbe ochie. Ụfọdụ ha bụ omenala na-adịghị onye maara mgbe ha bidoro. N'ihi ọdịmma nke obodo, ndị mmadụ na-agbalịsi ike idebezu iwu ndị a. Otu n'ime iwu ndị a na-akwanyere ugwu bụ iwu megidere ichu mmiri n'iyi a na-akpọ Anyịm n'ụbọchị Orie Ukwu. Ụbọchị Orie Ukwu bụ ụbọchị izu ike n'obodo anyị. E nwere ụbọchị asatọ n'otu izu. Aha ụbọchị ndị a bụ Afọ, Nkwọ, eke orie afọ ukwu nkwọ ukwu eke ukwu na orie ukwu n'ụbọchị orie ukwu ndị obodo anyị na-ewere oge izu ike nke a na-eleta ndị ikwu na ndị enyi anyị ụfọdụ ji ya eme ihe egwuregwu dị iche iche Ọ bụkwa n'ụbọchị Orie Ukwu ka anyị na-enwe egwuregwu ekereke mgba. N'ụbọchị dị otu a, ndị okorobịa ga-apụta na mbara, ha na ibe ha agbaa mgba ka a mata onye ga-emeri ndị ọzọ niile. N'ụzọ dị otu a ka e si ahọpụta ndị bụ di mgba. Ndụ anyị na-ebi n'obodo anyị were isi n'ihi mmiri a na-ekute n'Anyịm. E wezuga Anyịm, ihe kaara isiri anyị ike karịsịa ọ bụ mmiri anyịm ka anyị ji asa ahụ na-asa akwa jikwa ya esi nri ọ bụkwa n'anyịm ka anyị si eweta mmiri ọṅụṅụ ma otu ọ dị iwu megidere ichu mmiri n'ụbọchị orie ukwu bụ iwu siri ike nke ndị mmadụ na-asọpụrụ N'ezie, ọ dịghị onye maara mgbe iwu nke a bidoro, kama o doro onye ọ bụla anya na ije Anyịm chuo mmiri n'Orie Ukwu bụ ihe a na-adịghị eme eme. Ọ bụrụ na e were ntaramahụhụ dịrị onye mebiri iwu nke a, ọ dịghị onye maara. Ọ dịbeghị onye nwere ike ịchọpụta ma ọ bụ kọwaa ya. A dị otu ọgaranya n'obodo anyị aha ya bụ Ụzọaga. Nwoke a lụrụ ndị nwunye abụọ. Nwunye ya nke mbụ were ada a na-akpọ Mgbeorie. A mụrụ Mgbeorie n'ụbọchị Orie. Nwunye ya nke ọzọ mụtara ada a na-akpọ Mgbeafọ. Ị kọtara ya, a mụrụ Mgbeafọ n'ụbọchị Afọ. Mgbeafọ ji sọsọ arọ abụọ tọọ Mgbeorie ma ha na-emekọ ihe dịka ha bụ ọgbọ ma ọ bụ ebiri. Nne Mgbeafọ azụghị ya nke ọma kama Ọ na-apa ya dịka ọ bụ akwa eke. Mpịtọ dị otu a mere ka Mgbeafọ bụrụ onye na-amụtaghị ka e si ahazi ezinụlọ. Ọ mụtaghị isi nri, ọ mụtaghịkwa ka e si edozi ụlọ maọbụ idebe mbara ezi ọcha. Ebe nna ya bụ ọgaranya, ha nwere odibo nwaanyị na-eje ozi niile dị n'ụlọ. N'obodo anyị, ọ bụ ndị agbọghọ na-eje echute mmiri n'anyịm Ma nke a agbasaghị Mgbeafọ. N'agbanyeghị na odibo ha na Mgbeafọ bụ ọgbọ, naanị odibo a na-echu mmiri niile. Oge ụfọdụ, Ụzọaga na-abara Mgbeafọ mba sị ya soro ibe ya jee ozi dịịrị ha. Ma nne ya na-ekpuchi Mgbeafọ, chee na ọ bụ ihe ọma ka ọ na-emere ya. Ọzụzụ ọjọọ a zụrụ Mgbeafọ mere oge ụfọdụ ọ naghị enye ndị okenye nsọpụrụ ruuru ha. Ma ọ bụghị otu a ka nne Mgbeorie ji zụlite ya. Nne ya gbara mbọ ka ọ bụrụ nwa agbọghọ nke na-echu uchu, bụrụkwa onye maara ka e si ahazi ụlọ. Nne Mgbeorie kụziri ya ka e si edo ime ụlọ na mbara ezi ọcha. Mgbeorie mụtakwara isi nri nke ọma mere na ụfọdụ oge ndị ikwu ha na-abịa n'ụlọ ha sọsọ ka ha rie nri Mgbeorie siri Nke ka nke, Mgbeorie bụ onye na-akwanyere mmadụ niile ugwu. Nke a mere ụmụ agbọghọ ndị ọzọ na-abịaru ya nso ka ha bụrụ enyi n'ihi omume ọma ya. Mgbeorie bụ nwa agbọghọ e ji ama atụ, bụrụkwa onye na-ehi odo n'obodo. Nke a mere ka nne Mgbeafọ nwee anya ụfụ n'ebe Mgbeorie nọ. N'otu ụbọchị orie ukwu, mmiri gwụchara na be Mgbeorie, ruo na ha enweghị mmiri ọṅụṅụ ọbụla. N'ihi iwu obodo nke gbochiri ichu mmiri n'ụbọchị orie ukwu, ha enweghị ike ije churu mmiri. Nne Mgbeorie wee zipụ ya ka o jee na be Mgbeafọ rịọ ha ka ha kunye ya obere mmiri ọṅụṅụ. Nne Mgbeafọ mere ngwa nye ha mmiri ka ha si chọọ. O mere nke a, ọ bụghị n'ihi na ọ hụrụ ha n'anya, kama n'ihi na ọ chọrọ isi ọnya ga-ejide Mgbeorie O kpebiri n'obi ya, sị, Aga m eche ruo ụbọchị orie ukwu nke m maara nke ọma na nne Mgbeorie enweghị mmiri. Ọ bụ n'ụbọchị dị otu a ka m ga-ejekwuru ya ka o kunyeghachi m ụgwọ mmiri m nyere ya. Ebe ọ bụ na ọ gaghị enwe ike ịkwụghachi m ụgwọ, nke a ga-enye m ike ịmanye ya ka o ziga Mgbeorie anyịm n'ụbọchị orie ukwu. Nne Mgbeafọ chere nke a n'obi ya, sị, N'ụbọchị ahụ ka ịma aka dị n'agbata Mgbeorie na Mgbeafọ ga-akwụsị. O teghị anya, ụbọchị nne Mgbeafọ na-ele anya ya wee bịaruo. N'otu ụbọchị Orie ukwu, Ụzọaga na-eme mmemme iri ji ọhụụ, ọ kpọkọrọ ndị ikwu na ibe anyị ka ha soro ya ṅụrịa maka ụba ji o gwupụtara n'ubi ya. N'ihi ọtụtụ mmadụ ndị bịara na mmemme a, Mmiri nne Mgbeorie were n'ụlọ gwụrụ. N'oge mgbede, mgbe ndị ọbịa niile lasịrị, nne Mgbeafọ wee jekwuru nwunye di ya bụ nne Mgbeorie sị ya, Biko nye m obere mmiri ọṅụṅụ n'ihi na ọ dịghịkwa nke fọdụụrụ m. Nne Mgbeorie zara ya sị na ọ bụrụ na ya were na ya ga-eme ngwa ngwa nye ya mmiri n'ihi na ọ bụ ezigbo nwunye di ya sịkwa ya na nke bụ eziokwu bụ na adịghị mmiri ọbụla ya were n'ụlọ mgbe ọ nụrụ ọzịza nke a ihu nne Mgbeafọ gbarụrụ ọ malitere ịkọ awara jụọ ya ajụjụ sị ma o chetekwara mgbe ọ bịara arịrịọ mmiri na be ya ka ya si nye ya mmiri dịka o si chọọ Nne Mgbeorie malitere ịrịọ ya arịrịọ sị, Aga m eziga Mgbeorie n'isi ụtụtụ echi ka o kutere gị mmiri. Ma ọzịza nke a ejughị nwunye di ya afọ. Ọ nabataghị arịrịọ nke a. Nne Mgbeafọ jiri olu dị ike kwuo sị na ọ bụghị echi ka agụụ mmiri na-agụ ya, kama ọ bụ taa. Ọ jụkwara nne Mgbeorie ajụjụ sị, ọ bụ na ya amaghị na ya nwere ike ije n'anyịm n'ụtụtụ echi churu mmiri? Mgbe ọ na-ekwu nke a, ike gwụrụ nne Mgbeorie, ọ maghịkwa ihe ọ ga-eme. N'ikpeazụ, ya ekpebie sị na ya ga-eziga Mgbeorie ka ọ gaa n'anyịm n'agbanyeghị na nke a ga-emebi iwu obodo. Mkpebi nke a bụ ka ọ kwụghachi ụgwọ o ji nwunye di ya, sikwa otu a were onwe ya. Ọnụma juru ya n'obi mgbe o zipụrụ Mgbeorie ka o jee n'anyịm kute mmiri. Mgbeorie bụ onye na-erubere nne ya isi. N'ihi ya, o biliri jee anyịm ichu mmiri n'agbanyeghị na nke a megidere iwu. Ebe a ka anyị ga-akwụsị n'agba nke a. Ama m na mpekele azụ a m tụbiiri gị atọgbuola onwe ya. Ụbọchị ọzọ, anyị ga-amara ma ya ga-eye azụ eye ka ọ bụ ya ga-eshi ya eshi ka anyị mara nke ka ụtọ. Biko echefukwara ịlaịkị na ịsọskraịbụ na chanel anyị.